o kɔfɛ an bɛ sɔlili muhamadu mustafa ka sallallahu alaihi wasallam ee alhamdulilayi rabbil alamin ee an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an filɛ youtube sanfɛ nin wagati in na ale ni réseaux sociaux wɛrɛw sanfɛ ne hayidara ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'aw ka garibuden ne mankan don n'o de ye ne Sɛki Serif Abudul Aziz Hayidara ye ni ka bɔ Mali la Bamako commune 3 Samɛ o la bi an ka sigi kun ye jumɛn ye ee an bɛna dɔɔni fɔ mɔgɔw ye sogo kan parce que sogo filɛ nin ye hali Ala ka nabi ɲumanw Ala ka kiraw nabi ɲumanw olu bɛɛ lajɛlen sogora ni kuranɛ yɛrɛ ye sogo dɔw ta k'u ka kumaw yɛrɛ fɔ i n'a fɔ nabila yusufu ye sogo minnu kɛ ni a dɔw yɛrɛ lakalila kuranɛ kɔnɔ o b'a yira an na ko sogo tɛ fɛn gansan ye ni maa maa tulon kɛra sogo la i bɛ da su fɛ i bɛ sogo ni tulon kɛra a la i mago sara bon fo sogo ka ɲɛɲini k'a dɔn de o la komi bi jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman y'a dɔn ko ne hayidara de bɛ sogow kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye o de la tunga fɛ wagati bɛɛ ne ka telefɔni ninnu si tɛ lafiya tuma o tuma mɔgɔw bɛ ne wele jamana kɔfɛ ko hayidara an bɛ fɛ i ka sogo kɔrɔ fɔ an ye nin sogo an sogora nin an sogora nin an sogora nin na o la bi an bɛna sogo jumɛn ta n'an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamu sigiyɔrɔ la o ye sogo jumɛn ye ee maa camanba de bɛ yen a bɛ cɛ kunda komi a bɛ muso kunda o ye jumɛn ye u bɛ sogo ni cɛ don a bɛ sogo su fɛ k'a bɛ ka jɛ muso fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ bɛ maloya muso minnu ma a bɛ sogo de la k'a bɛ ka jɛ olu fɛ sogo la walama cɛ muso fana ale fana bɛ sogo cɛ la k'a bɛ ko cɛ bɛ ka jɛ a fɛ dilan na tuma dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ cɛ finman ye tuma dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ cɛ jɛman ye tuma dɔ la a b'i yɛrɛ kɛ a dɔnbaga cɛ dɔ ye ka jɛ a fɛ dilan na walahi nin bɛ kɛ maa maa la o ye jinɛ dɔ de ka baara ye n'a bɛ fɔ jinɛ min ma ko walijin dibi dibi dibi suru o walijin dibi dibi dibi suru ale ka baara ka ca ale de bɛ koron kan fana kɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen sufɛ n'u y'u da fɛn dɔ de bɛna to u kan sufɛ ni mɔgɔ magara u la u b'u yɛrɛ sɔrɔ mais ni mɔgɔ ma maga u la u bɛ kule u bɛ firifiri i b'a fɔ ko u fari si tɛ se ka lamaga a bɛ f'o ma ko poro kan poro kan bɛ kɛ maa o maa la diɲɛ kɔnɔ bilahi i ta tɛ ɲɛ fiyewu poro kan bɛ kɛ maa maa la diɲɛ kɔnɔ i b'a ye i ka kow daminɛ ka di laban man di mɔgɔ minnu kɛra fatɔ ye ka tɛmɛ a ye olu fatɔw somɔgɔw ɲininka ko yanni fa tun ka don u la u b'a fɔ de ko fɛn dɔ tun bɛna to olu kan su fɛ k'u to sunɔgɔ la u mana u firifiri cogo o cogo ça va pas tuma dɔ la dɔw yɛrɛ b'u sigi gɛrɛn na sunɔgɔ sɔɔni mana olu ta dɔrɔn poron ka ɲi bɛ k'u la o la an bɛ se ka min fɔ bɛɛ lajɛlen ye o la sisan i kan ka mun de kɛ k'o kunbɛn o ye jinɛ dɔ de ye jinɛ juguba de don n'a don bɛ muso min na muso min bɛ sogo su fɛ ko cɛw bɛna jɛ e fɛ i b'a ye i ni cɛ si tɛ bɛn i ka furuko bɛ gɛlɛya i bɛ tile karamɔgɔw fɛ sarakabɔ la i bɛ tile mɔgɔw fɛ fɛn bɛɛ la somaw fɛ i bɛ fɛn bɛɛ kɛ i mago bɛ cɛ min na a tɛ sɔrɔ parce que ale bɛ e nɔfɛ ka ban ale y'e kanu wa ale tugulen don e kɔ de bon n'a bɛ kɛ cɛ min fana na ko e bɛ to ka sogo muso de la sufɛ ko muso i bɛ to ka jɛ muso dɔ fɛ sufɛ sogo la aa n balimakɛ baara de nana dɛ hali i ka baara yɔrɔ la i n'i ka patɔrɔn tɛ bɛn wa ni ala ni i ma ni ala ma far'i kan hali baara ɲuman i t'a sɔrɔ bon tuma bɛɛ bɛnbaliya b'i ni musow cɛ o tuma na sisan mun de bɛ se ka walijini dibi suru mun bɛ se k'a fara ka bɔ adamaden kɔ parce que ale ni walijini dɔ jinɛ dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko walijini ifilitu ale ni walijini ifilitu bɛ jɛ ka baara dɔw de kɛ baara minnu n'a ka bon trop a ka bon trop adamadenya kɔnɔ a bɛ maa caman de mago sa donc adamaden f'i k'i labɛn de fɛn e bɛ se ka ko diya fɛn dɔw ye k'a sɔrɔ n'olu ni e ko diyara olu ye o tɛ hɛrɛ ye i yɛrɛ ma o tɛ hɛrɛ ye i yɛrɛ bakun ma bon olu jinɛw bɛ adamaden dɔw de kanu olu ye muso ye u bɛ ni ni jinɛ n'o ye muso ye a bɛ musow kanu a b'a yɛrɛ kɛ cɛ ye ka jɛ musow fɛ ni cɛ don a bɛ cɛw kanu a b'a yɛrɛ kɛ muso cɛw bɛ jɛ u fɛ donc an kan ka wuli ka nin solution de ɲini maa caman bɛ jamana kɔfɛ i b'a sɔrɔ a don b'u n'u ka baaraw cɛ a don b'u n'u ka hɛrɛw cɛ a don b'u n'u ka papiyekow cɛ a don bɛ u ni ko caman caman de cɛ parce que ni e mago ɲɛna ka ban dɔrɔn o man di ale ye parce que ni e mago ɲɛna e bɛ se ka ko kɛ donc tuma o tuma a bɛ gɛrɛgɛrɛ de bin i kan tuma o tuma a bɛ kɔnɔnafili de bin i kan hali i bolola nafolo a tɛ se ka basigi bilen e m'a jateminɛ e min filɛ tunga la balimakɛ e m'a jateminɛ ni e ye wari mara n'i ko k'i bɛ fɛ ka wari mara ka koba dɔ kɛ i b'a ye problème dɔ bɛ sin ka don i ka wari kɔrɔ i b'a ye i ka wari bɛ se ka jɛnsɛ ten balimamuso min bɛ tunga la e m'a ye tuma o tuma e ni cɛ dɔ mana gɛrɛ ɲɔgɔn na sɔni tile fila tile saba o cɛ bɛ se k'i ye k'i to yen walima i mana wari dɔɔni mara sɔni dɔrɔn i b'a ye i ka wari a bɛ jɛnsɛ e yɛrɛ t'i ka wari yɛrɛ cɛn cogo dɔn han bon o ye walijini dibi so ka baara de o la i bɛ se ka mun de kɛ k'a gɛn ka bɔ i kɔ pewu a y'o lamɛn dɛ ee aw bɛ ayatal kurusi ta ayiwa diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ko ayatal kurusi mais dɔnni de dɔnniw de dɔgɔyara minnu ko caman ko n b'a dɔn ka sɔrɔ u t'a dɔn n'i ye ayatal kurusi daminɛ i bɛ taa se yɔrɔ min ma i b'a kalan ka se yɔrɔ min ma f'a bɛ taa kɛ ko ifi zuguma ifi zuguma ifi zuguma i bɛ ayatal kurusi sɛbɛn siɲɛ waa tan ni fila a waa tan ni filanan i bɛ ifi zuguma ifi zuguma ifi zuguma i bɛ da o dɔrɔn ma dɛ i b'o fana sɛbɛn siɲɛ waa tan ni fila i bɛ sɔrɔ k'a nasi bɔ i b'a di mɔgɔ min ma nin ko in bɛ to ka kɛ mɔgɔ minnu na minnu bɛ to ka sogo cɛ minnu bɛ to ka sogo muso la ani muso minnu bɛ to ka sogo cɛ la k'o bɛ ka jɛ o fɛ ani poron kan bɛ kɛ minnu na i bɛ nin kɛ k'a d'u ma parce que n'a b'i la hali a bɛ bana sidɔnbali dɔw bila i la dɔgɔtɔrɔ b'u fura ɲini bɛɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fura ɲini i ka bana na solution tɛ sɔrɔ a la o la an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw yɛrɛ k'a kɛ aw sigiyɔrɔ la yen aw bɛ mɔgɔ min dɔn aw bɛ kalanden min dɔn aw bɛ karamɔgɔ min dɔn a y'a fɔ i ka ka ayatal kursi sɛbɛn aw ye siɲɛ ba tan ni fila n'a y'a sɛbɛn aw ye siɲɛ ba tan ni fila ba tan ni filanan laban ifi zuguma ifi zuguma ifi zuguma a k'o fana sɛbɛn siɲɛ ba tan ni fila k'a kɛ k'a kuncɛ donc a k'a nasi d'i ma i ka i k'a min k'i ko n'a ye ni ala sɔnna ma e garanti la pewu i m'a faamuya nin kɛlen bɛ ka maa caman de mago sa tunga la o tuma anw minnu ye karamɔgɔ ye fo jɔyɔrɔ dɔw de ka k'an na nafa dɔw de ka k'an na bon fo an ka fana ka fɛn di mɔgɔ ma ala kama walahi ni maa maa hinɛna i ɲɔgɔn i ɲɔgɔn mɔgɔ la fo ala ka hinɛ i la vraiment nin de tun b'an bolo k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye pour minnu bɛ k'an lajɛ youtube sanfɛ san san san nin de bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ sɔn ma bon n'o y'a sɔrɔ ni kunnafoni wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ se ka n wele n ka nimoro la n ka nimoro ye jumɛn ye ee mali orange de don mali indicatif o de ye zero zero 223 o kɔfɛ 77 90 17 17 zero zero 223 o kɔfɛ 77 90 17 17

a yɛrɛ tɛ sɔrɔ la anw fɛ yan sisan ka caya ee alihamudulila an jɛnna fɛn dɔw ma a bɔra ka tecno r tecno r7 a bɔra k'o de di yan ale ni enveloppe a ko n ka nin ta ko nin kɔnɛkisiyɔn ka teli a ye fɛn caman caman fɔ n ɲɛna a kan alihamudulila n b'a fo k'a barika da bon sanga ni wagati bɛɛ an bɛ ɲumanya kɛ minnu ye ani minnu b'an ka videow ye youtube sanfɛ u b'an bila mɔgɔw la ala bɛ sɔn a bɛ ɲɛ u bɛ tila ka hɛrɛw k'an ye vraiment ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ala ka bɛɛ lajɛlen mago nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen haminako nɔgɔya fɛn fɛn bɛ tunga la fɛn fɛn bɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ kan yarabi ala ka an bɛɛ mago dilan ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an bɛɛ kunnaja kira kanu kosɔn alikuranɛ bonya kosɔn sɔlala rasulula nin de tun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ aw ye bi sogo dɔw kɔrɔ kan n'a bɛ ka maa caman halaki n'a bɛ ka maa caman bila fili sira kan n'a bɛ ka maa caman bila f'a bɛ k'u kɔnɔ ko maa wɛrɛ bɛ k'u dabari k'a sɔrɔ jinɛ jugu de tugulen don u kɔ ala k'an bɛɛ sababa subahana rabi karabi sa tɛ ma sun wa sala wula musa ye alihamdulilayi rabi rabi na sukuran